ya ụmụ ibe ọrụ obodo ya malụ onye ọbụla mma ya malụ onye ọbụla mma hmm? tata bụ oye taa bụ orie n'afịa ndị Igbo ama m na onye ọbụla ma mma na-akụkpọli ngwa gee ntị gee ntị ka ntọnye gị azụ gee ntị ka a kụwaa akụ oyibo nsugbe hmm? gee ntị n'ejije anyị bụ on earth ka anyị kụwalụ ya akụ oyibo nsugbe nwanne igbo be anyị sị na ebe onye bi ka ọ na-awachi ebe onye bi ka ọ na-awachi mana nke bụ eziokwu bụ na ọsọ chụba nwata na be nna ọ naa ikwu nne abi ngwa gezie ntị ọfụma ịma na n'oge ekeresimesi a anyị na-agba o nwe ka i si fụ nnọọ na ana be anyị bụ igbo nwere ka o si jụọ oyi onye ọbụla na-akụkpọli na-emelụ onwe ya ife ọ kwesịrị ime mana ịma ife mee bụ na onye ọbụla kwanyezila onwe ya ugwu oke mkpọtụ adịrọzi oke ịmakwa ndị anyị bụ adịrọzi oke iji akụ na ụba na ego akpatalụ akpata wee na-eyi ndị ọzọ egwu fa ọ na-adịzi ka fa nwee eyi azụ akwa ọdịrọzi ịma ife melụ ya nwanne ndị niile nọ n'iru ọgụ onye ọbụla nọnụ ma ndị na-atọ mmadụ ma ndị na-egbu mmadụ egbu anala ego ma ndị na-eme mpụ na ife niile dị iche iche nwanne onye ọbụla jelụ ụnọ hmm? ị nụlụ ife m kwu onye ọbụla nọ n'obi nna ya wee na-ezu ike ife niile egwodo na arọ gara aga ọ bụrụ ya bụ gịnị ya mere ebe ọbụla ji dịka ọ jụrụ oyi onye na-atọ mmadụ si n'iru ọgụ ebe ọ nọ nata anata ọ nọ be nna ya ọ chọrọ izu ike ka o lienu nke ọ kpata ọ kpatara ya n'ụzọ ziri ezi ọ kpatara ya n'ụzọ na-ezirọ ezi nke bụ eziokwu bụ na ezumike dị ya mere onye ebe ọbụla ji dịka ọ jụrụ oyi i nekwazi anya ndị bu oke ụgbọala nwekwarọzi onye nke chọrọ ịnya ya anya nwerọzi onye ji ya eme mkpọtụ na-emezi ịmakwa ndị anyị bụ ka ịfụ na-abata onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu were obi umeala malụ na ya anatalụ ka ya fụ ndị afụ ndị be fa fa ya afụberọ since malụ ka obi nna ya melụ malụ ka ọ ya-esi tinye aka n'obodo malụ ife ya eme ka obodo wee na-eko bụna bụna ịpụzie n'okporo ụzọ ọ tọwalụ chakoo ife ị ya na-afụzi bụ ịfụrụ onye bu 504 mgbe ochie ọ tọrapụ n'ebe a na-alụ ụgbọala na mekaniki ojoje bunite ya o dozie ya o bido nyaba ya ịpụtazie n'ụzọ ịfụ mercedes anya ụkpana ịfụ 190 ịfụzi ụmụ ife camry 2.2 ịfụ corolla ndị nwezili prado na-ezo ya ezo ndị nwere nnukwu lexus na-ezo ya ezo nnukwu camry fa na-ezo ya ezo nwanne honda fa na-ezo ya ezo isiokwu m abụrụ gị na ọ bụrụ na ụmụ ife niile adịrọ mma mana anyị sị ma anyị na-eme anyị na-alụjela aka na gọọmenti anya ịfụrụ ife fa fụrụ na-emenụ ndị mmadụ ife izizi anyị bụ mmadụ chọrọ bụ nni ọnụ nke ịbụa udo nke ime mmụọ a na-akpọ peace of mind aṅụrị onye ọbụla chọrọ inwe aṅụrị onye ọbụla chọrọ obi ruo ya ana obi lụrụ ndị mmadụ ana n'izu a onye ọbụla anaa je zuo ike ma ndị na-agba agba o ma ndị na-eche eche o onye ọbụla naa n'obi nne ya ebudo e wee jụọ oyi ya bụ ka a na-abanye anyị batagolo arọ ọfụụ abata ọ bụrụ na ka a na-abanye abanye gị abanye anyị sị ya maala onye ọbụla mma nke onye chilu ya zelu iru n'iru ka anyị ya na-aga ebumnobi anyị ka anyị ya emepụta chukwu okike ya agbakwu anyị ume tata bụ orie asị m na orie ya ereju anyị akpa gị tara anyị ife ọma ife akụ akụ ife enwe enwe mm? gbooro anyị mkpa tụziela anyị aka ebe anyị ya na-atụnye ya ịma na onye jere ịkụ azụ ya ama ebe ọ ya abụ ọ tụnye ife na o wee gbute azụ chukwu okike ya azụka anyị ụzọ anyị ya esi na ka anyị ya esi wee nwụta ya bụ azụ ife anyị chọrọ ka anyị ya achọta nke ya eli anyị ya agbara anyị ọsọ anyị ewee sị ngụ onye ji eko ya agbajina ọra na eze ya baala onye ọbụla ka o mesịa nụ ka ọ dị ka na anyị afụrụ afa m bụ ezu ubo nwanne unu nwoke ebee ka m si ezitela unu ozi a tata kedu obodo ọzọ anyị ma nwere oye nwere nke ihe atụta nwali ya ngwa esi m oye olisa ogbunike ezitelu gị ozi a ka o mesịa nụ jisie ike